Is beag foireann sa tír atá tar éis dul i bhfeidhm chomh mór sin ar an gcraobh camógaíochta le blianta beaga anuas leis na Sáirséalaigh. An deireadh seachtaine beag seo bhíodar in iomaíocht ina n-ochtú cluiche ceannais ó 2017 agus le linn an ama san tá trí chraobh buaite acu. Ina gcoinne bhí an Triúch Cluain Lára, an chéad fhoireann ón gClár chun an cluiche ceannais sinsear a shroisint. An éireodh leo é a bhuachaint agus an corn Bill agus Agnes Carroll a thabhairt abhaile don chéad uair? Mac Dara Mac Donncha, atá i mbun tráchtaireachta. An Triúch Cluain Lára ag tabhairt an ionsaí. Ar ndóigh, an chéad fhoireann ó Chontae an Chláir riamh a bhí ag imirt i gcluiche ceannais na gclub. Leor leor taithí ag cailíní na Gaillimhe na Sáirséalaigh ansin. Cúpla pas imithe ar strae acu. Go minic tús cluiche bíonn na rudaí beagáinín neirbhíseach. Seo Emer Kelly anois. Deis ag Emer. Emer thar an trasnán. Tús maith curtha ag an Triúch Cluain Lára le cúrsaí. Tá siad chun cinn arís. Poc amach go dtí lár na páirce briste síos. Bhí muintir McGrath lárnach in iarrachtaí na Sáirséalach anseo. Seisear iníon páirteach agus ar ndóigh Michael Hopper, bainisteoir. Ionsaí luath anois ag goil chun tosaigh. Siobhán McGrath, Siobhán McGrath, uillinn ghéar, Siobhán buailte go deas aici, buailte thar an trasnán. 4-2 anois. Triúch Cluain Lára as deisceart an Chláir, dar ndóigh, na Sáirséalaigh as lár na Gaillimhe. Tá siad san ionsaí arís ag gearradh isteach anseo chugainn. Clara Donohue, seans ag Clara Donohue ar chúl, buailte, sábháilte go maith ag an gcúl báire. Rinne sí go maith ansin, Sophie Cullen. Bhí obair le déanamh ag an gcúl báire. Caint ag briseadh síos. Ceithre chúilín idir na foirne anois de réir a chéile. Na Sáirséalaigh ag tarraingt leo. 'S ar ndóigh, d'éirigh le peileadóirí ban na Gaillimhe, Cill Choirín Cluain Bheirn, aicsean a dhéanamh inné. Beidh na Sáirséalaigh ag súil leis an rud céanna a dhéanamh inniu sa gcamogaí. Ach an tseilbh anseo anois ag an Triúch Cluain Lára agus an-imirt sin ag Sinéad Ryan, Sinéad Ryan agus seo seans ar scór agus í buailte, í curtha thar an trasnán, an-scór! Hannah Morgan a d'aimsigh ar deireadh. Trí chúilín idir na foirne. Laura Foley, comhchaptaen na foirne, níl sé sin buailte rómhaith aici, tá sé faighte ag Niamh McGrath, Niamh McGrath á bualadh isteach. Tá faighte anois ag Siobhán McGrath. Siobhán McGrath ag gearradh isteach ar an gcúl, seans aici ar chúl! An chéad cúl scóráilte ag Siobhán McGrath. Ar bhealach bhí an scór sin ag teacht. Iad ag fáil an lámh in uachtar de réir a chéile, liathróid isteach, bhain muid arís, ní raibh an poc sleasa rómhaith. Niamh McGrath, díreach isteach go dtí Siobhán. Chas sí, d'éalaigh sí taobh istigh ón gcosantóir agus bhí cúl ar intinn aici ó thús. Bearna mór eatarthu anois. Cailíní na Gaillimhe ar an ionsaí arís. Seo í Clara O'Donoghue, Clara O'Donoghue, buaite ard agus Clara O'Donoghue thar an trasnán. Tá an bhearna ag méadú an t-am ar fad. Dhírigh sí greim ar deireadh ar a camán, déanamh cinnte nach ndéanfadh cor camáin agus an scór aimsithe. Ach tá deacrachtaí ag cailíní an Chláir seilbh a fháil. Idir Róisín Begley anois, Róisín Begley déanamh go maith éalú ón gcosantóir, Róisín Begley ard, Róisín Begley thar an trasnán, scór deas ag Róisín. Níl siad ag éirí as an gcoimhlint. Richmond bainte isteach sa gcoirnéal. Iarraidh seilbh a fháil ansin. Siobhán McGrath. Ag breathnú thart i gcónaí. Féachaint an bhfuil aon chomh-imreoir. Buaileann sí siar í. I dtreo a deirfiúr Niamh. Thug Niamh an pas do Shiobhán don gcúl. Pas tugtha ag Siobhán do Niamh don gcúilín. Tógtha amach ar an taobh agus cluiche ceannais aontaobhach go maith anseo. Joanne Daly anois ar ruathar. An ruathar ag Joanne. Coinnithe ar siúl sa taobh sin aici. Tá an seilbh faighte ansin anois ag Caoimhe Kelly. Caoimhe Kelly trasna go dtí Laoise McGrath, Laoise McGrath ard, Laoise McGrath thar an trasnán. Ní féidir muintir McGrath a stop anseo. Ar an bpoc sleasa. Fágann sin 13 chúilín idir na foirne. Cantar buaite feasta. Faighte thar barr ansin. Aoibhinn Mairin. Ar Niamh Ryan atá ann agus Niamh Ryan ar deireadh thar an trasnán. Déanta go deas aici. Teacht sa spás. Faighte ag an gcosantóir. Ní fada uainn an fheadóg dheireanach, ceapainn.